bụ ya bụ oke ọkpa anị Nenwe the most eh, senior anị in all Nenwe so ebe a bụ the ihu anị Eziecho so and eh, anị anị mbụ mbụ enwe na Nenwe bụ ya bụ ihu anị ebe a bụ ihu anị Nenwe So, unu na anya na-abịa ụlọ a now bụ ụlọ onye na-eje onye na-elekọta the ihu anị bụ high chief eh, Nathaniel Nwigwe nna ikwu eh, eh, ụ- ụt- ụtụtụ ọma nna ikwu good morning sir Good morning. Eh, amụwa bụ onye na-eweta ozi na-eweje na Nenwe tv ya bụ ndị Nenwe ngụ ndị Nenwe niile na-ene enya avụ ife dị iche n'iche so ebe a bụ ihu anị Nenwe ya bụ ha sị na ọ ya bụ anị chọgburu anị dụ anị nine dụ na Nenwe Eh, biko gwagode ya eva wo gwa ya ọnụma i si gwa ya onye nke ị bụ Eva m bụ Ọjị Okereke. onye okpomali cheba Ọjị Okereke so ee eh, ihu anị Nenwe na ha na-asị na ya chọgburu anị niile dị na Nenwe eh, enwere ive i nwere ike enwere ive i nwere ike ịgwa anyị maka ihu anị na akụkọ just nwebere akụkọ ị ga-akọrọ anyị gosi chọgbu ndị chọgbu anị niile dị na Nenwe gọọmenti chọgbu blachila mgbe mm, alija mụtụtụ mgbe aka- na- uhe Nenwe akadụ na onye nwa onye Nenwe nta la-agba nta gbara nta ruo l'ibe lọọ ya mgbe onye isi ya nwere nwere obodo ọdụ debe alịna
okay no ya bụ ngo onye nta mgbe ya bụ onye onye wetara Nenwe mmeta Nenwe ya ngụrụ ibe ọ gbago nta ruo wee dewezie anị Nenwe ihu anị Nenwe kedu ha mụ ụmụ ya ekesara ha nweta egbe Nenwe ele ngwa ya gazie nna ikwu anyị anụwo ka i si kwuo ya ee ndị na-amaghị the akụkọ maka the anị esi ya mata ya ndị Nenwe ndị na-amata ya ka enwe ike na-akwere ugwu ruwere ga-esi akwere ugwu ka mgbe nya ahụ ndị ga-esi eri anị na mgbe nya enwe ebe dị ka ibe adụ mee ori ya dị ure ga mgbe nya ahụ maọbụ ugbe na na anyị na mgbe nya ahụ ala eri ala ala m li l'ọnụma l'ọnụma Eziecho enwe onwe ọnụma dụ na-eweta nri abalị ha alịbọchị ori ala e nwere egwu adịkwa weta ndị ikwurikwu odopata ndị ụbọ eweta ndị ofe eke onye ndị nwe ele ọha egburu ọlụma ha were ebe ihe ala erigwo alị eri alị na orie eri alị na orie avọ erigwo alị nkwọ erigwo alị Ee, ndị nwoke dị nwere ndị ndị ndị wa- e- e- e- Nenwe eli nne bibi ihe ala ndị Nenwe niile na-ejikwala big hand abụ ndị nwere ndị bi and then eshi eshi eshi ive rie ive n'ome nwome merie many things eat many things dance celebrate okay ekisa mgbe a gazie eh, maazị ọjị okereke onye okpome na Eziecho inyi na abụ Eziecho oju n'ime Nenwe eh, ndị okpome n'ime Eziecho ibe mekede Eziecho bụ ọnụma na anọ ee ụmụatụ ndị agbọ ụmụ ngara ndị okpome mgbe a gaji nna ikwu ee onye anyị na m sokwewu onye anyị na m sokwewu ee biko amakwa m n'ịnọ ya ee amakwa m n'ịnọ ya kama na ee afụwowu na obodo ma nwere ee onye anyị ndị Nenwe ejere ịma akụkọ maka dị alị maka mmenu so mụ gbabata wit nna ikwune dịkwasị bịa ajụjụ dị eke eke about anịna ee na-ashị nọ na m nụrụ na anịna bụ oke ọkpa na oke ọkpa na Nenwe correct so ọkwa ga ekwuru ebugo oshibe ọzọ ok ọ ya bụ ọkpa Nenwe anyị niile ahụ oke ọkpa tupu anyị ndị ọzọ ok onye mere onye ọbụla bụ onye Eziecho ma onye mbelezie ya onye mbelezie ya anọghị ya onye Eziecho ọ bụla onye ala ala emebila Nenwe bụ onye nwe right ịgọ ikpe ekpere then ọ bụ sị na enwere okenye elu ebe ahụ ọ chọrọ ikpechideli ikpechideli ma ọ bụrụ onye Eziecho ọzọ anọghị gbara ụlọ kpala oke nna anyị ekwure m bịa wala bịa ga-esi eri anị nke mbụ bụ na elije nwoke omealị n'obe ego nke abụọ ya bụ na alụje ka alị oke aka alị ahụ mgbe ehife adụgwazie Nenwe dị ime ma ndị mba dị concern kwesịrị ịdị na erikwe mgbe a chara iri ndị ala teneta zuo ebe mmegbu omenala ka ejimela ibe ewela kwado mgbe

afọ ya ụmụ nwaanyị kwa bịa ụmụ nwaanyị Nenwe kwa bịa ka mgbe nya akwawo na mgbe bụla chọọchị chọọchị ezi odike alaka ahụ so abịa tee egwu n'ebe a Eh, nwoke ọbịala bịa uli ala ụmụ ebute egwu nche n'igwe ma ibe ha rụkwa bụ bịa ha na nwe ụmụ nwaanyị

Okay, abụ m Chief Dr. Philip Ọjị abụ onye ndu ụlọ Eziecho onye alị Wemaka eze alị ya chọkwara ya bụrụ n'alị Ndị ọnụma nke isi na Eziecho ọnụma. ọlụma m si n'alị
Ọnụma isi na Eziecho. abụ onye Mugede abụ Eziecho ụmụ ngere ndị ndị jide anị ugbe ndị ji alị bụ ndị ụmụ ngere
ngwa thank you very much eh, dr philip ịkọwara anyị ive gbasara otu esi eri anị na otu anị si edo and ịkọkwara anyị ive gbasara maka oke ọkpa anị ọ bụ na onye meru anyị ji bụrụ oke ọkpa nenwe anyị ji bụrụ ngbe ọbụla onye eziecho nọ na nenwe niile as long as na onye eziecho nwu eruo ọ bụrụ na nwatakịrị dụrụ fa- ya nwata woro ive that place ya bụrụ nwoke bụ eziecho ọ ya ga-agọ ọfọ nweghị onye ọbụla ya bụrụ onye dụrụ 100 years nọ that place na-abụghị onye bụ onye nke ọzọ onye ya-agọ ọfọ bụ onye eziecho ịkọwara ya as long as na amụrụ ya bụrụ nwoke a ga-enye ọjị tinye na aka ma ka o nwere ọjị ahụ ewulite ya ka mmadụ but ọ ga-emetụrịrị ya aka ba na ya vu ụzọ kpee ekpere before ọnụma nenwe niile ee tiwe ya ọnụ onye mere eh, gụnye anya ihu anị a a ga-eshi na ọ ya bụ oke ọkpa anị nenwe because ọ anị na ive shi wee migrate we before ejewe ngozi jewere according to ive akọwara here biko kene mụ deje eh, ndị ibe anyị anyị na we are leaving the presence of anị to obodo anị and ọvịa eh, anị anyị si n'ihu anị na-afụ ugbe a na-aba na nga na-akpọ obodo anị and ọvịa anị because ọ bụ ọ ihu anị bịa mụtara ọvịa anị so ọ gaghị je mmadụ ga-agwa m shi edo yes a biko na-ekene m ndị nenwe tv asị m unu na anyị azọpụ ọkpa from ihu anị to obodo anị unu nee anya ebe a bụ ebe a bụ obodo anị ee ebe a bụ obodo anị ee ebe a bụ dị obodo bụ ime obodo anị nwa maka ebe a bụ dị ihu mbere ezi ebe dị premises ma bụrụ ndị sụ oyibo bụ obodo anị i nee enya na mgbago ebe a ka a na-akpọ ọvịa anị ebe a bụ a na-akpọ ọvịa anị yes ọvịa anị nenwe bịa chọgburu nenwe bịa chọgbara niile dị na nenwe ebe a bụ a na-akpọ dị ọvịa anị ee a ka abara dị ọvịa anị nwa obere etinye isi but ka anyị bagodo n'ime obodo anị amagodo otu obodo anị si edo ngwa ya bụ ọ n'ime ebe a bụ obodo anị yes ime obodo anị ebe anyị ebe a na ime obodo anị ngwa anyị si n'ime obodo anị fụta ee ee na-ekwu egwagodo ya ebe ahụ ee gwa ya onye ọnụma ị bụ gwa ya onye ị bụ and eh, ị nwere ihe nweke nyetegoro ya akụkọ nwebe akụkọ just nwebe akụkọ maka ọvịa anị a na-enye ya ee abụ chief dr philip ọjị onye onye umugede eziecho uhueze nenwe abịa ka ọvịa alị si ndụ ọ alị bie nwere ọvịa alị alị eziecho onye na mbụ bịa bụ kwakwali nenwe bịa nwe ọvịa alị Then, ọvịa alị na so gburu gburu erukwa nwere ike anume mgbe akwado ugoro ya alị a gwara bịa gụọ lagide o kwesịrị ịgwa igwe ya iwu nwere iwu ori ala uwe ori ala ga-adụsi ihe amụchi kọwa mgbe ma ọ very short ibe ndị ime ihe ndị ọzọ na-ewute ihe abụghị sọsọ ndị anị ibe nye azọ ọvịa alị ndị ọzọ na-ewute ihe ee ebe dọk dịka ọ gara anyị maka eh, ihu anị kwakwara anyị maka oviani ya dụrụ na mma mgbe ya gaje mụ bụ ofu onye na-eweta nji na-ewejeru nenwe tv ya bụ nenwe niile ka ha ma maka ha sịrị mara ive na-eme na eziecho mara ive na-eme na nenwe niile onye ọbụla na-akwa ogwara nke o kwesịrị ikwere ugwu na ka ebiri ngị mgbe ebido ire anị na ị ga-avụ na ive dị ya adụ maka ive m bịa gochigbu ugbo because ọtụtụ ndị be ya ama maka anị a ndị amụ gburu bụ ụmụ ekọ gbara ọfụrụ aga egbe ite n'ụra ama maka ive so that mgbe ọbụla ya ere anị ngwongwo a na-azụ gochi azụ mgbe ochie because ebere m na mgbe ochie na ọ dị na-ere anị ebe a na-aba mmadụ ọwụ ya so anyị kelere mgbe a gachi nekwa ime dị oviani yes mmadụ ime dị oviani and oviani na ihe ogochi kwụ sọsọ ha bụ ndị bụ ndị anị bụ onye nwere right iwote ive na ime oviani ya so ive a bụ dị akụkọ gbasara maka anị and obodo anị and oviani biko ya ga-ejere unu nekwanụ akwa mụa ka bụkwa comrade igboke igboke